Caibidil 1, Príosúnacht san Íomhá agus sa Bhfírinne. Nuair a chloisimid an focal meánaoiseach 'príosúnacht' feicimid i gceann an tsaoil áirithí tais, dorchadas agus daoine bochta faoi slabhraí. Agus go deimhin do go leor príosúnach, sin a bhí ann gach lá. Clocha fuara faoin corp, taise, drochbholg, francaigh agus gan dóchas ar bith as saoirse. Ach ní raibh gach príosúnacht mar an gcéanna. In áiteanna áirithe ní raibh an príosún faoi thalamh ach i dtúr nó os cionn geata an bhaile. Ansin bhí solas ag an bpríosúnach agus d'fhéadfadh sé féachaint tríd na barraí ar an saol a bhí ag dul ar aghaidh taobh amuigh de na ballaí. Paradoxically bhí sé seo chomh cruálach céanna. Saol a fheiceáil agus fios a bheith agat go bhfuil sé lasmuigh de bhaint amach. Bhí aghaidheanna éagsúla ar na príosúin freisin ag brath ar an aeráid agus an séasúr. I dtíortha the an deiscirt, sa samhradh, d'fhéadfadh fuar an íoslaigh faoi thalamh faoiseamh sealadach a thabhairt.

Ba mhaith liom iarraidh ort síntiús a fhágáil. A bhuíochas leis seo ní chaillfidh tú mo chuid ábhair atá le teacht. Go raibh maith agat go mór agus tá fáilte romhat féachaint. Bhí an phríosúnacht i gcónaí ina áit a bhí dírithe ar dhuine a bhriseadh. Uaireanta go mall agus uaireanta go han-tapa. Is fiú a thabhairt faoi deara, áfach, nach raibh príosúnacht mheánaoiseach ina phionós ann féin sa chiall a thuigimid é inniu. Ní raibh sé seo ina bhreithiúnas ar feadh blianta ó líonra. Bhí na príosúin níos mó ná stad, áit a raibh duine á choinneáil roimh an triail, roimh an gcréacht, nó go dtí go raibh an teaghlach in ann fuascailt a íoc. Ach fós féin, do go leor, b'iad na laethanta agus na hoícheanta seo sna príosúin an t-eispéireas is measa dá saol. Sa scannán seo, inseoimid cé a chuaigh taobh thiar de bharraí agus cén fáth, conas a bhí saol laetúil an phríosúnaigh. Ó bhia agus codladh go dtí galar agus céasadh. Feicfidh tú freisin go raibh a cuid cinniúintí féin ag mná, leanaí agus daoine cumachtacha sna príosúin. Ag an deireadh, féachfaimid ar cad a bhí i bpríosúnacht do dhaoine na meánaoise. Ní áit le feabhsú ach rabhadh do chách. Caibidil 2. Cé a chuaigh go príosún? Sa Mheánaois, Ní raibh ort a bheith i do choirpeach mór chun dul taobh thiar de bharraí. Chuaigh daoine ó chóisirí éagsúla agus ar chúiseanna an-éagsúla go dtí an príosún. Ba iad na gadaithe ba mhinicí, feirmeoirí bochta a rinne iarracht arán, éanlaithe nó adhmad a ghoid ón bhforaois a bhain leis an tiarna. Bhí gadaíocht ar cheann de na coireanna ba choitianta agus d'fhéadfadh an pionós a bheith dian. Bhí sé go leor chun cearc amháin nó borróga aráin a fháil isteach i seomra dorcha mar aon leo siúd a bhí ciontach i fuil. Ach ní hamháin gadaithe a bhí sna príosúin. Go minic bhí dúnmharfóirí agus gadaí ann, daoine a rinne ionsaí ar chonarthaí trádala agus a mharaigh taistealaithe. Sna cásanna seo, ní raibh an phríosúnacht ach céim ghearr. De ghnáth, bhí na daoine a ciontaíodh ag fanacht le bás. Crochadh, dícheannadh nó dóite ar an stoc. D'fhéadfadh siad siúd a chuir i gcoinne an údaráis a bheith taobh thiar de bharraí freisin. Reibiliúnaithe, feirmeoirí a d'ardaigh a lámh i gcoinne a tiarna. nó saoránaigh a leomh ceisteanna a chur ar chinntí na ndaoine cumachtacha. Bhí an phríosúnacht ina huirlis eagla. Ba fearr duine a chur i bpríosún ionas go bhfeicfeadh an chuid eile den sráidbhaile nó den chathair cad a tharlaíonn do reibiliúnaithe. Ní mór dúinn dearmad a dhéanamh ar choireanna reiligiúnacha. Heresy, blasphemy, amhras faoi dhraíocht. D'fhéadfadh gach ceann acu seo a bheith mar thoradh ar phríosúnacht. Mná a cúisíodh as teagmháil leis an diabhal, is minic a cuireadh iad ar dtús i seomraí dorcha, áit a raibh siad ag fanacht le ceistiú. Uaireanta níor fhág siad riamh iad.
Chuaigh fiachas isteach i bpríosún freisin. Cé nach raibh fiacha aige, d'fhéadfadh sé a bheith ag súil le seachtainí fada a chaitheamh taobh thiar de bharraí go dtí go raibh an teaghlach airgead bailithe. Is fiú freisin a lua go raibh feirmeoirí nó saoránaigh ag feidhmiú i bpríosún. Le linn chogaidh, Cuireadh príosúnaigh i bpríosún freisin. D'fhéadfadh Ridirí Gafa suí i bPríosún an Chaisleáin, ag fanacht le fuascailt a chaith a dteaghlaigh a íoc. Bhí a staid go minic go hiomlán difriúil ó chinniúint feirmeoir simplí. Bhí seans níos fearr acu maireachtáil ach fós féin bhí siad ina ngiall gan saoirse. Mar sin, bhí príosúnacht mheánaoiseach ina áit inar féidir le gach duine bualadh le chéile. An bocht a gabhadh ag gadaíocht, bean a cúisíodh as draíocht, dúnmharfóir agus ridire a gabhadh. Bhí rud amháin i coiteann acu. Ní raibh a fhios ag éinne an bhfeicfidís solas an lae arís mar dhuine saor, agus cathain. Caibidil 3, Príosún agus Ballaí Nuair a dúnadh na doirse troma taobh thiar de dhuine chríochnaigh an domhan a bhí ar eolas aige agus thosaigh áit a bhí dírithe ar a chorp agus a spiorad a bhriseadh. Bhí cuma éagsúil ar phríosúin mheánaoiseacha, ag brath ar an réigiún, ach bhí rud amháin i coiteann acu i gcónaí, Bhí siad plúchta, tais agus gan aon chompord. Is é an íomha is cáiliúla ná na príosúin faoi na caisleáin agus na ballaí cathrach. Conarthaí cloiche, pasáistí caoile agus seomraí caoile gan solas. Sna príosúin seo, d'éirigh an taise isteach sa chraiceann agus san éadaí, agus rinne an t-uisce a bhí ag sileadh síos na ballaí láib ar an urlár. Bhí an dorchadas beagnach iomlán. Níor tháinig beagán solais isteach ach trí na scoilteanna sna doirse, uaireanta trí fhuinneog bheag thart faoin uasteorainn. Ach ní raibh gach príosún faoi thalamh. I go leor cathracha bhí príosúin suite i geataí cathrach, i dtúir, nó i seomraí speisialta os cionn na talún. Ansin bhí rochtain ag na príosúnaigh ar sholas an lae. D'fhéadfadh siad féachaint tríd na barraí agus féachaint ar an saol a bhí ag dul ar aghaidh ar an tsráid. An rud a d'fhéadfadh a bheith cosúil le pionós níos éadroime dúinn inniu bhí sé ina chéasadh ansin. Saol na ndaoine a bhí ag dul go dtí an margadh a fheiceáil, guth leanaí ag gáire a chloisteáil, agus fios a bheith agat nach féidir leat céim amháin a ghlacadh tú féin. Bhí na príosúin de ghnáth garbh agus folamh. Ní raibh leapacha ná boird iontu. Bhí an príosúnach ina chodladh ar an talamh lom, ar chloch fhuar, nó ar leapachán tanaí má bhí an t-ádh air. Sna príosúin is measa ní raibh fiú sin. Bhí ar an duine a ciontaíodh a bheith ina luí sa taise agus sa láib, nochta do ghalar agus de phlá. Uaireanta bhí príosúnaigh slabhraithe, ceangailte leis an mballa, chun gluaiseacht a chosc orthu. D'athraigh na coinníollacha freisin leis an séasúr. Sa samhradh, d'fhéadfadh fuaire an phríosúin faoiseamh a thabhairt i dtíortha te an deiscirt. Ba é seo an t-aon uair a d'fhéadfadh duine mothú go raibh na ballaí príosúin ag maolú seachas ag céasadh. Ach sa gheimreadh, go háirithe i dtíortha thuaidh, bhí aer fuar marfach sna ballaí céanna. Reoigh uisce i gcupán, tháimig anáil ata ina ceo, agus rinne fuacht na láimhe príosúnach gorm. Ní raibh ballaí an phríosúin ach clocha. Bhí siad ina n-uirlisí. Ní raibh siad ann chun faoiseamh a thabhairt. Bhí siad ann chun mothú ama, agus dóchais a bhaint. I bpríosún shalach, dhorcha, stop an duine a bheith ann féin agus tháinig sé ina scáth amháin, ag fanacht ar an mbreithiúnas, ar bhás nó ar fhuascailt iontach. Caibidil 4. Gardaí agus cumhacht. Ní raibh saol an phríosúnaigh ag brath ach ar na ballaí, ná ar an mbreithiúnas féin. Go minic bhí an garda ina thiarna ar a chinniúint. Bhí cumhacht ollmhór ag gardaí i bpríosúin mheánaoiseacha, agus is annamh a bhí aon smacht fíor orthu. Bhí siad ag cinneadh an bhfaigheadh an príosúnach babhla anraith nó an mbeadh sé ag fáil bháis le hocras. An gceadófaí dó codladh go síochánta? Nó an gcuirfidís a shaol níos measa fós? I bhfoinsí, faighimid go leor cur síos ar ghardaí cruálacha agus éillitheacha. Chuir go leor acu príosúnaigh i leith ainmhithe. Bhuail siad iad, magadh orthu, náire orthu ag gach céim. Dóibh, bhí an duine a ciontaíodh ciontach de réir sainmhínithe. Agus, mar sin, ní raibh tuillte aige trua. Ach bhí sé difriúil freisin. Má bhí teaghlach ag an bpríosúnach a bhí sásta íoc, d'fhéadfadh an garda neamhaird a dhéanamh, cóta breise a thabhairt, nó fiú ligean dó labhairt lena ghaolta. Rinne an chaimiléireacht iontais go minic. Bhí gardaí i bpríosún an chaisleáin freisin ina n-uirlisí cumhachta an tiarna feodach. Bhí sé ag cinneadh cé chomh fada a bhí duine á choinneáil, agus bhí a sheirbhísigh ag cur na cinntí sin i bhfeidhm. I gcleachtas, ciallaíonn sé seo go bhféadfadh fear amháin, úinéir talún, cinneadh a dhéanamh ar shaol agus ar bhás daoine a bhris an dlí nó a chuir isteach ar a shaol. Bhí na gardaí ina síneadh amach, agus na príosúin ina n-uirlis chun ord a choimeáil. Ní mór dúinn dearmad a dhéanamh ar an ngné shíceolaíoch. Nuair a chuaigh an garda isteach sa phríosún le tóirse, ba é an t-aon duine a chonaic an príosúnach i rith an lae. D'fhéadfadh an fear seo a bheith ina theachtaire bia, nuacht ón teaghlach nó breithiúnas báis. D'fhéadfadh sé tarlú go raibh an garda an t-aon ghuth ón taobh amuigh, agus guth naimhdeach, fuar, gan trócaire. Chuir sé seo ar na príosúnaigh a bheith níos uaigní agus níos gan chabhair. Mar sin, ní raibh na Gardaí ach ag faire ar na ballaí, bhí siad ina dtiarnaí ar shaol agus ar bhás. D'fhéadfaidís faoiseamh a thabhairt ar fhulaingt ag aon nóiméad amháin, agus dóchas a bhaint ag an gcéad cheann eile. I bpríosúnacht mheánaoiseach

Ní raibh ort céasadh chun duine a bhriseadh. Bhí sé go leor chun bia a bhaint uaidh nó a thabhairt chomh beag sin go raibh sé ag éirí níos laige gach lá. Ba é an bunús a bhí ag bia an phríosúnaigh de ghnáth ná arán dubh crua, a bhí níos cosúla le píosa cré ná bia. Chomh maith leis sin, cupán uisce nó leite caolaithe ina raibh cúpla grán de mhin choirce. Uaireanta, iarmhairtí feola nó éisc. Ach de ghnáth bhí na cinn is fearr don gharda agus don tseirbhís. Iarmhairtí don phríosúnach. Chuir roinnt daoine síos go raibh an bia ag gol agus múnlaithe. ach rinne an t-ocras orthu é a ithe ar aon nós. Bhí na codanna éagsúil ag brath ar an áit agus ar shuíomh an duine a ciontaíodh. Más ridire a gabhadh a bhí ann, d'fhéadfadh sé a bheith ag súil le béilí réasúnta, uaireanta a thugadh a theaghlach fiú, ach ní raibh an feirmeoir nó an gadaí ach ag fáil go leor chun nach bhfaigheadh sé bás láithreach. Go minic bhí ocras mar chuid den phionós. Bhí an duine a ciontaíodh ag fáil bháis go mall, ag cailleadh neart, gach lá. Bhí an t-uisce sna sa mheánaois bhí an salachar, dá bhrí sin, ina uirlis pionóis. Ní raibh gá le buille ná le claíomh. Ba leor an duine a chur i gcillín chun go dtosódh a chorp agus a anam ag titim as a chéile. Caibidil 7, Cionta beaga, pionós mór. Sa mheánaois, ní raibh ort a bheith i do dhúnmharfóir nó i do cheannaire ar bhuíon gadaithe chun dul taobh thiar de bharraí. Go minic, ba iad rudaí a mheasaimid a bheith neamhshuntasach inniu ba chúis leis sin. Ba leor adhmad a bhailiú ón bhforaois a bhain leis an tiarna talún chun go gcuirfí cúisí ort as gadaíocht. Mar an gcéanna a bhí an scéal le seilg. D'fhéadfadh coinín nó iasc a mharú i loch an tiarna a bheith mar thoradh ar phríosúnacht. Don fheirmeoir ocrach, b'é seo bealach chun maireachtáil. don údarás ionsaí ar a cheart agus ar a mhaoin. Níor theip ar chásanna freisin inar cuireadh duine i bpríosún as calaois bheag. GLG beoir uisce, calaois a dhéanamh ar chustaiméir ag an margadh, gan fiach a íoc in am. D'fhéadfadh gach ceann acu seo a bheith mar thoradh. ar chillín. Bhí fiachais go háirithe i mbaol, mar a dúirt an dlí go soiléir, cé a theipfeadh orthu a n-oibleagáidí a chomhlíonadh, go bhféadfaidís lobhadh sa phríosún chomh fada agus a d'íoc a teaghlach as. Bhí cóireáil níos déine fós ag baint le daoine a chur isteach ar an Eaglais. Ba leor focal maslach cáineadh sagart, nó fiú gossip simplí faoi theagmháil le draíocht chun dul taobh thiar de bharraí. Don chúisí, ní raibh aon difríocht ann an raibh sé ciontach nó nach raibh. D'fhéadfadh an cúiseamh féin seachtainí sa phríosún a chiallú. Ní mór cuimhneamh nach raibh dlíthe na meánaoise ar an eolas faoi roinnt nua-aimseartha cionta agus coireanna. D'fhéadfadh gadaíocht bheag a bheith cóireáilte beagnach chomh dian le dúnmharú. Ní raibh an príosún ina áit chun ciontacht a mheas go cóir ach ina uirlis chun eagla a chur orthu. Bhí ar gach duine fhios go bhféadfadh briseadh an dlí, fiú amháin sa rud is lú, a bheith mar thoradh ar phríosúnacht, áit a raibh fuacht agus ocras laethúil. Do go leor daoine simplí, ba é an déine seo an rud ba mheasa. Bhí a fhios acu go bhféadfadh an t-ádh dul ina n-aghaidh ag aon am. Ba leor cearc amháin, píosa amháin adhmaid, gossip amháin, agus bhí an cosán chuig bun an phríosúin oscailte. Caibidil 8. Céasadh agus ceistiúchán Ní raibh príosún an Mheánaoise i gcónaí ina áit ina raibh an pionós teoranta do phríosúnacht amháin. Go minic, ní raibh an cillín ach réamhrá leis an rud ba mheasa. an ceistiúchán. Agus ní raibh ceistiúchán sa Mheánaois ina chomhrá ná ina mhalartú argóintí, bhí sé ina chéasadh. Bhí an dlí bunaithe go mór ar fhinnéithe. Mura raibh aon fhinnéithe ann, bhí an fhírinne le fáil ón gcúisí féin. Creideadh, nuair a cuireadh pian ar an gcorp, go n-éireodh an teanga níos tapúla. Dá bhrí sin, bhí arsenal iomlán de mhodhanna ag Gardaí agus ag feidhmitheoirí chun an príosúnach a bhriseadh. Ceann de na cinn ba choitianta ná rópa faibe agus dí-chomhfhocasú na n-alt. Cheanglófaí an duine faoi na lámha, ardófaí suas é agus ansin scaoilfí síos go tobann é. D'éireodh na hairm as na guaillí bhriseadh na matáin agus ghlaofaí an príosúnach as pian. Modh eile a bhí ann ná dó le hiarann. Cuirfí an miotal te i dteagmháil leis an gcraiceann, ag fágáil colm agus créachtaí nach leigheasfaí ar feadh seachtainí. Baineadh úsáid freisin as céasadh uisce, cuirfí an ciontach faoi uisce go dtí go gcaillfeadh sé a choinneach, nó go gcuirfí iallach air méideanna ollmhóra a ól, go dtí go bhriseadh an bolg le pian. Bhí modhanna laethúla níos simplí ann freisin, ocras, príosúnacht gan stad sa dorchadas, slabhraithe leis an mballa, ionas nach bhféadfadh an duine bogadh nó luí síos. Ní raibh seomraí céasta speisialta ag gach príosún. Go minic, baineadh úsáid as gnáthchealla. Ba leor cúpla uirlis agus fórsa brúidiúil chun an ceistiúchán a dhéanamh ina ifreann fíor. Ní raibh céasadh ach mar mhodh chun finnéithe a fháil, ach freisin léiriú ar chumhacht an údaráis. Bhí ar gach duine a fhios, dá gcuirfidís i gcoinne an dlí, nach amháin go mbeadh príosúnacht ann, ach freisin pian nach raibh éasca a shamhlú. Níor theip ar ghreann freisin san uail seo. Tharlaigh sé go n-admhódh an príosúnach cionta nár dhéanadh sé ach chun an fhulaingt a chríochnú. Ach do dhlíthe an mheánaoise ní raibh aon tábhacht leis seo. Ní raibh tábhacht leis ach go bhfuarthas an fhírinne agus gur admhaigh an ciontach a chionta. Mar sin níor ionann an príosún agus áit leithlisithe ach uirlis chun daoine a bhriseadh. D'fhéadfadh an garda agus an feidhmitheoir an cillín a athrú go seomra céasta ag aon amháin agus an duine ina chréatúr brúite, réidh le rud ar bith a rá ach chun éalú ón bpian. Caibidil 9, Mná agus príosúnacht Níor theip ar mhná i bpríosúin an mheánaoise. Chuaigh siad ann ar chúiseanna éagsúla. Uaireanta ar chionta beaga, uaireanta ar choireacht, ach is minice a cuireadh cúisí orthu as rud a chuir isteach orthu go háirithe, as adhaltranas, draíocht ná masla. Ba leor gossip amháin, focal amháin a chaitheamh ag comharsa chun go mbeadh bean taobh thiar de bharraí ag fanacht ar bhreithiúnas agus ar phionós. Bhí a gcinniúint thar a bheith deacair. Ní raibh na príosúin oiriúnach chun mná a scaradh ó fir. In go leor áiteanna, cuireadh iad sna cillíní céanna i gcoinníollacha chomh salach agus chomh contúirteach. Go minic bhí siad i mbaol foréigin ó ghardaí agus ó chomhphríosúnaigh. Do go leor mná bhí an tréimhse sa phríosún ina céasadh breise. Ní hamháin an t-ocras agus an fuacht ach freisin an eagla roimh cad a d'fhéadfadh tarlú san oíche. Catagóir speisialta a bhí sna mná a cuireadh cúisí as draíocht. Bhí siad beagnach i gcónaí sa phríosún ar feadh tamaill ghearr. Bhí siad ag fanacht go dtiocfadh a seal le haghaidh ceistiúcháin. Ansin bhí céasadh ann chun a gcúirt a chruthú. an triail uisce dó, éigeantas finnéithe faoi shabóidí agus teagmháil leis an diabhal, agus ansin, an stoc. Bhí an príosún ina réamhrá leis an mbás dóibh. Bhí mná ann freisin a chuaigh go dtí an phríosún ar chúiseanna iompair amháin. D'fhéadfadh adhaltranas nó briseadh norm morálta a bheith mar thoradh ar phríosúnacht. Go minic, chun sampla a thaispeáint don phobal. Níor fhéad iad seo bás a fháil i gcónaí, ach d'fhág a tréimhse sa phríosún marc ar feadh an tsaoil. Tar éis dóibh imeacht ón sráidbhaile le náire agus díspeagadh, is annamh a d'fhéadfaidís filleadh ar a saol roimhe seo. Ní féidir dearmad a dhéanamh freisin go raibh mná ag dul isteach i bpríosún le leanaí uaireanta. Cuireadh naíonáin isteach leis na máithreacha. Dá bhrí sin bhí siad ó na chéad laethanta den saol go dtí an fuacht, an t-ocras agus an t-eagla. Fuair na leanaí seo bás go minic sula raibh an mháthair ag fanacht ar bhreithiúnas. Bhí bean i bpríosún an mheánaoise faoi dhó gan cosaint. Ní raibh neart aici ná cearta a d'fhéadfadh í a chosaint. Bhí a cinniúint go hiomlán ag brath ar na gardaí, na breithiúna agus gossip na ndaoine thart timpeall. Sa phríosún, rinneadh í ina siombail den cé chomh héasca agus a d'fhéadfaí saol a scriosadh le cúiseamh amháin sa mheánaois. Caibidil 10, Príosúnaigh de stádas éagsúil Bhí príosún an mheánaoise ina áit ina bhféadfadh daoine ó shaolta go hiomlán difriúil bualadh le chéile. Taobh le chéile bhí an feirmeoir bocht a gabhadh ag goid sicín agus an ridire a gabhadh i gcath. Ach cé go bhféadfadh a gcuid cillíní a bheith cosúil, bhí an bealach a ndearna siad iad féin difriúil go mór. Don feirmeoir nó don saoránach, bhí an príosúnacht ina na choinníollacha is measa. Chuaigh sé isteach i gclais fuar, áit a raibh sé ina chodladh ar chloch fhliuch ná ar thuí múnlach. Ní raibh rud ar bith aige, ní bia, ná daoine a d'fhéadfadh é a éileamh. Bhí sé ag brath ar thrócaire na ngardaí, agus is annamh a bhí siad cineálta leis na bochta. Rinne an duine seo mar chuid den mais. Príosúnach gan ainm nár thug a chinniúint faoi aon duine. Bhí an scéal difriúil do na daoine cumhachtacha. Uaireanta cuireadh ridirí i ngéibheann i gcaisleán ach níor caitheadh leo mar na gadaithe. bhí siad ina ngialla luachmhara. D'fhéadfadh a dteaghlaigh, a gclanna agus a gcomhghuaillithe airgead a bhailiú chun a saoirse a cheannach. Dá bhrí sin, fuair ridirí bia níos fearr go minic, d'fhéadfaidís teagmháil a dhéanamh lena dteaghlaigh, agus bhí a gcuid cillíní fiú téite nó feistithe le mataí. Bhí siad ina bpríosúnaigh, ach príosúnaigh a raibh todhchaí acu. Bhí an chinniúint níos mó fós ag saoránaigh shaibhre ná ag ceannaithe. D'fhéadfaidís freisin cóireáil níos boga a fháil, dá n-íocfadh a dteaghlaigh breabanna do na gardaí nó dá dtabharfaidís gealltanais don todhchaí. D'fhéadfadh airgead an chlais dhorcha a athrú go cillín níos éadroime, agus an t-arán múnlach go cuid feola. Ní raibh ná ó theaghlaigh shaibhre i gcónaí i gclaiseanna dorcha, tais. Uaireanta cuireadh iad i seomraí caisleáin, áit cé go raibh na coinniollacha deacair, ní raibh siad i mbaol francach agus urláir oighreata. Ach bhíodh tréimhse sa phríosún ina náire a d'fhéadfadh clú an teaghlaigh a scrios ar feadh blianta fada. Mar sin, nocht an príosún meánaoiseach an fhírinne bhrúidiúil. Ní raibh an dlí cothrom do chách. Don duine bocht, bhí an cillín ina bhás mall, don ridire ina sheomra feithimh d'éirí amach, agus don saoránach saibhir, mar theachtaireacht umhail costasach. Ach bhí rud amháin i gcoiteannas. Gach duine, beag beann ar stádas, chaill saoirse, agus bhí siad ag brath ar thoil daoine eile. Caibidil 11. Ag fanacht ar an mbreithiúnas. Ní raibh an rud ba mheasa i bpríosún an Mheánaoise i gcónaí, an fuacht nó an t-ocras, ach an éiginnteacht. Ní raibh a fhios ag an bpríosúnach riamh cé chomh fada agus a d'fhanfadh sé taobh thiar de bharraí, ná cén cinniúint a bhí ann dó. D'fhéadfadh sé cúpla lá a chaitheamh ann agus éalú trí éirí amach, ach chomh maith leis sin d'fhéadfadh sé lobhadh sa phríosún ar feadh seachtainí, ag fanacht ar forghníomhú. Bhí an t-am sa chillín ag sileadh go difriúil. Gan uaireadóirí, gan solas, gan gnáthaimh laethúla den saol lasmuigh. Leagadh laethanta agus oícheanta le chéile. Sa chillín dorcha, chaill an príosúnach mothú ama. D'fhéadfadh gach fuaim de chois garda a chiallaíonn go raibh a dheireadh ag teacht. D'fhéadfadh gach creic dorais a bheith ar an nóiméad a d'éireodh sé amach, le haghaidh ceistiúcháin nó don mhargadh, áit a raibh an crochadh ag fanacht. Bhí roinnt ag fanacht ar bhreithiúnas Dé, ordalia, a bhí le cruthú ciontacht nó neamhciontacht. Bhí a fhios ag daoine eile go raibh an breithiúnas tugtha cheana féin agus go raibh a tréimhse sa phríosún ach an cosán chuig bás cinnte. Ba é an rud ba uafásaí ná nach raibh a fhios ag go leor a cinniúint. Bhí 'gossip' agus eagla ina gcairde laethúla. Bhí an príosúnach ina gcónaí ar fionraí idir saol agus bás, gan a fhios cathain a thiocfadh an deireadh. Bhí daoine ann freisin a bhí ag súil le míorúilt. go bhfailfeadh duine dá teaghlach airgead d'éirí amach, go dtabharfadh an t-údaras do leor príosúnach ní raibh an príosún ach réimeallach chuig an nóiméad ba thábhachtaí, an seó poiblí a bhí ina forghníomhú nó ina phionós náireach. Nuair a tháinig lá an bhreithiúnais ní raibh an príosúnach ina dhuine anaithnid i gcill dorcha a thuilleadh. Rinneadh aisteoir é i ndráma a bhí dírithe ar dhaoine eile a scanrú agus cumhacht an tiarna, na cathrach nó na heaglaise a neartú. Ba léiriú cumhachta é an turas ón bpríosún go dtí an margadh. Baineadh an ciontach amach i gclúidíní, go minic cosnochta agus slabhraithe. Thug gardaí é tríd an tsráid agus bhailigh slua daoine chun féachaint ar an titim. Don mhuintir ba lá saoire é seo nach raibh duine ar bith ag iarraidh a chailleadh. Ar an margadh bhí uirlisí an phionóis ag fanacht, an croch, an stoc, uaireanta an ceamaisí lena chlaíomh. Sheas an príosúnach os comhair an tslua agus bhí a fhios aige go raibh a chinniúint anois ina rabhadh. Gach gluaiseacht, gach focal, gach scread, bhí sé mar cuid den seó. a raibh sé mar aidhm aige ní hamháin an ciontach a phionósú ach freisin gach duine a bhí ag smaoineamh ar an dlí a bhriseadh a scanrú. Bhí gné shóisialta ag an seó poiblí freisin. Scread an slua, rinne siad magadh ar an bpríosúnach, chaith siad láib nó clocha leis. Ach uaireanta Léirigh daoine comhbhá, go háirithe má bhí an ciontach ina íospartach d'éagóir nó má tháinig sé óna phobal féin. Ach beag beann ar mhothúcháin an tslua, bhí an forghníomhú nó an pionós féin mar chuid dhílis den saol sóisialta. don phríosúnach bhí an nóiméad a d'fhág sé an príosún mar deireadh na feithimh. Cibé an raibh buille ag fanacht leis ag an stoc nó bás ar an stoc, bhí a fhios aige go raibh an críoch ag teacht. Bhí an t-am éigin ag dul i léig agus thosaigh an rud ba thábhachtaí sa mheánaois. taispeántas do dhaoine eile go raibh an dlí agus an chumhacht níos láidir ná an duine aonair. Caibidil 14, Ní amháin ifreann. Gnéithe eile den phríosún. Cé go mbaineann príosúin mheánaoiseacha le lochtaí lán le francaigh agus taise, ní raibh siad i gcónaí cosúil le pictiúir uafáis. In go leor áiteanna bhí na cillíní níos mó mar áit coinneála ná mar ionad céasta. Ba sheomraí os cionn geata na cathrach iad nó seomraí i dtúir faire, áit a raibh rochtain ag príosúnaigh ar aer agus solas an lae. Do chiontóirí níos saibhre go háirithe ridirí a gabhadh, bhí an príosún mar bhealach chun iad a choinneáil go dtí go n-íocfaí fuascailt. D'fhéadfadh ridire den sórt sin leaba, mata tuí, agus fiú a sheirbhísí féin a bheith aige, dá bhféadfadh an teaghlach iad a sholáthar. Sna cásanna seo, Ní raibh an cillín cosúil le ifreann. Bhí sé níos mó cosúil le seomra daor de bhua na coinneála. I gcathracha ina raibh an garda eagraithe, bhí príosún freisin mar áit coinneála gearr do dhaoine meisce agus trodacha. Tharlaigh sé go raibh duine éigin ag caitheamh oíche amháin ann chun meisce a chailleadh, agus ar maidin, D'fhill sé ar an saol cé go raibh náire ar a chionta. Caithfear cuimhneamh nach raibh gach príosún meánaoiseach dírithe ar bhás mall. Go minic bhí na lochtaí ann chun leithlisiú, chun amhras a scaradh ó dhaoine, chun fanacht ar cúirt, nó chun iad a chinntiú go dtí go dtabharfaí breithiúnas. Bhí na coinníollacha crua coitianta, ach ní raibh siad i gcónaí d'aon ghnó. Ba thoradh iad ar bhochtaineacht, easpa sláinteachais agus coinníollacha primitive, agus ní i gcónaí ar an mian le príosúnach a chéasadh. A bhuí leis seo, feicimid nach bhfuil pictiúr na lochtaí meánaoiseacha aon-thaobhach. Ar ndóigh, do na bochtaí, bhí an cillín ina ocras, salachar agus bás. Ach do na saibhre, d'fhéadfadh sé a bheith ina stad sula n-íocfaí saoirse. Do dhuine measta bhí sé ina rogha, agus do cheannairceach ina uirlis chun daoine eile a scanrú. Mar sin bhí go leor aghaidheanna ag príosún meánaoiseach, agus cé go raibh an chuid is mó acu dorcha, ní raibh gach cillín ina ifreann de réir finscéalta. Caibidil 15. Príosún mar eagla agus rabhadh, Ní raibh príosún meánaoiseach ina áit inar ceart do dhuine a phianbhreith a dhéanamh agus éirí as tar éis blianta. Ní raibh sé sin ina phionós inár dtuiscint nua-aimseartha. Bhí an príosún ina uirlis scanraithe, ina sheomra feithimh roimh breithiúnas, agus go minic ina céasadh ann féin. Rinne an fuacht, an t-ocras, an taise agus an t-eagla a gcuid oibre, fiú mura raibh an garda ag ardú a láimhe. Do dhuine bocht, bhí an cillín ina lámh mhall sa dorchadas. Do dhuine shaibhir, bhí sé ina náiriú agus ag fanacht ar fhuascailt. Do bhean, go minic, bhí sé ina bhóthar díreach chuig an stoc. Do leanbh, bhí sé ina chruinniú roimh am le saol na fulaingthe agus an ghalair. Sa phríosún, tháinig gach duine, beag beann ar stádas, chun bheith ina duine ar bith. Ach ní raibh gach príosún mar an gcéanna. Bhí lochtaí lán le francaigh. Bhí seomraí os cionn geata na cathrach ann freisin, áit a bhféadfadh an príosúnach féachaint ar an domhan trí bharraí. Bhí cillíní ann inar fhan duine ag fáil bháis ón ocras agus cinn eile inar fhan ridire saibhir go dtí go raibh an teaghlach ag bailiú airgid. Ach bhí rud amháin a cheangail iad go léir. Bhí sé mar aidhm ag an bpríosún an duine a bhriseadh agus a chinntiú go mbeadh eagla ar dhaoine eile. Sa lá atá inniu ann, nuair a fhéachaimid ar lochtaí meánaoiseacha feicimid níos mó ná ballaí. Feicimid an t-eagla a mhúnlaigh saol daoine an ré sin. Eagla go bhféadfadh aon ghadaíocht, aon fhocal i gcoinne an Tiarna nó na hEaglaise, aon fhiach, chríochnú i gcill dorcha, áit a leáigh an lá agus an oíche le chéile. Agus sin a bhí sa scannán seo. Faoi phríosún nach raibh sé mar aidhm aige athshlánú ach umhlaíocht a mhúineadh. Faoin lochtaí nach raibh i gcónaí chomh dorcha le scannáin ach a bhí i gcónaí ina n-áit fhulaingthe agus eagla. faoin domhan ina raibh saoirse an rud ba luachmhaire, agus bhain ballaí an phríosúin é níos tapúla ná aon rud eile. Go raibh maith agat as éisteacht. Más maith leat, fág ordóg suas.
go dtí an chéad uair eile, yeah.